Eh, eziokwu nọ na ya fada ndewo fada ndewo um, ndị na-abata na-esonye anyị ndewonụ um, Uche Kọnụ maazị Fidelis N Ume ana m ahụ unu ndewokwanụ um, biko unu na-abata ebe a ihe anyị ji um, isiokwu anyị kpụ n'ọnụ bụ isiokwu gbasara ọjị um, onye mụ na ya nọ ebe a bụ Reverend Fada Christopher Chetuya Adinchezo onye so n'otu n'ime ndị maara mara ihe gbasara omenala Igbo ọdịnala Igbo iwu ala dịka ọ kọwara anyị marakwuo ihe gbasara ofufe nro na ka e si ekpere Chukwu dịka anyị niile maara na ndị Igbo bụ ndị ma na-efe Chukwu um, fada um, nwanne anyị nwanyị Dr. Echebima Echebima na-asị na fada kwutere nke ahụ biko unu kụpụrụnụ fada aka ọwụ na nke anyị nụrụ o kwuru na o kwutere ya ka a kụrụ ya n'aka unu na-emetụrụ anyị aka na akara ịhụnanya enweghị ihe ọ na-ewe karịa ị na-emetụ aka n'ihu ekwentị gị i nwekwaa onyinye amara nke ndị oyibo na-akpọ gift unu wee nyekwa anyị mana i nwekwaa ajụjụ um, biko n'ụzọ mgbe ọbụla ajụjụ gị batara gị n'isi mee ka anyị mara dee ajụjụ gị ebe ahụ dịka ihe fada akọwagoro anyị na nkeji ole na ole a anyị nọ ebe a wee na-akọwa na ndị Igbo ndewo Usekwu Food ndewo maka onyinye nke ahụ um, ndị Igbo na-akọwa na anaghị agọ fada na-akọwara anyị na anaghị agọ ọjị sitere na mba ọzọ n'ala Igbo ọ bụ ihe anyị nwere ike ịkpọ imerụ ala ma ọ bụ imejọ ihe ya bụ na Igbo sọ ya nsọ fada wee na-agwa anyị na ọjị Igbo nke e na-eji a na-eji eme omenala ga-abụrịrị ọjị gbara karịa abụọ nke gbara atọ nke a ga-asị na ihe ọ pụtara bụ um, isi akwụkwa ite e ji esi nri n'ọkụ um, fada ga-arụtụrụ anyị aka um, ọjị ndị a mpụtara ihe ha pụtara n'ala Igbo dịka na um, ajụjụ m nke m gaje ịjụ fada ugbu a um, fada ọ bụrụ na ọjị gbaa atọ maọbụ gbaa anọ maọbụ gbaa asaa e weta ya ịgọ ya na ememme a na-eme n'ala Igbo ihe ọjị gbara o nwere ka o si eme ka emegharịa ihe a chọrọ ime ọ na-emetụta ememme a bịara n'ime ya dịka a ga-asị na a bịara ịlụ nwaanyị weta ọjị gbara atọ o nwere ihe a ga-asị na o ihe a ka ọ pụtara o nwere ike ime ka a sị o gịnị mere eji weta ọjị gbara atọ karịa nke gbara asaa maọbụ nke gbara anọ ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị um, um, ọnụọgụgụ ole ọjị gbara na ihe enwere ike iji sị na nke a bụ maka oriri na ọṅụṅụ nke a bụ maka um, ite eji esi dịka ekwu dịka ndị ụlọ anyị na-akpọ ya then nke a pụtara ozuzu oke biko fada tinyekwu ọnụ na um, nda ndewo
nwere ife ọ na-agwa ọgbakọ o nwere ife ọjị na-agwa ọgbakọ ji nya bụ ọjị na-awa ya ọ bụrụ na e agọcha ọjị wee waa nya ọ gbaa ịtọ a na-aṅụrịrị ya ọṅụ maka o gosi na ife anwa esikwulugo Mm. ite eji okwute na-atọ wee budo enwerọ ebe ọ ga-esizi gaa ada ada nya bụ na ọ pụtara na ndị ndị ndị ana na ndị na chineke akwụghago ife anwa na ọ ma ndazi ada ọ bụrụ na nwaanyị ka a na-anụ a ya-asị na na aka chukwu adịgo ya i jee na nke ịnọ na nke ịnọ- em, nke gbara ịnọ nke gbara ịnọ bụ nke sịrị na o nweghị ife agụpụrụ agụpụ n'ana igbo na izu naanọ dụ n'ana Igbo mere na ife anyị mere ezugo oke o nwerọ ife gbalị mpe na ya o nwerọ ife a chọrọ achọ emezugo ife a ga-eme then nke na gbalị ịsaa bụ nke na-asị onye ọbụla sachaa iko ka aṅụba mmanya ribe nni na oriri adago ọ nya kpatara na a na-eje gbuo ọkụkọ ọ bụ wepụta ji wee mee emem kedu afa ya esie ji ji ji ji awaị onye ọbụla esolu wee ribe ibe maka ọjị anwa wetazili ife anwa a na-eri ya bụ na ọjị nwere ife ọ na-agwa ọgbakọ a nọ na ya wee waa nya ọ bụrụ kịtaa na ị bịa n'ife dụka na ya bịrịtala ọ bụrụ na ọ gbara ise ma ọ bụ isii ebe a na-anụ nwaanyị a na-agụnye ya n'ọmụmụ agụnye ya n'ọmụmụ ife ọjị na-erute na ezinụnọ ọnụnwa ga-amụ ọmụmụ baa ụba nke ọbụla a wara na-enwere ife ọ na-agwa ndị anwa gbakọrọ ọnụ wee waa nya Thank you. Thank you for the gift. Fada ị rụtụziri aka ise na isii ya bụ na ise na isii na-egosi ọmụmụ
ọ na-egosi ụba ya bụ ọmụmụ okay ma ọ bụ ụbara okay ụbala yes biko unu ma na onye Ọka ka m bụ nke m sụlụ unu aghọtarọ unu akpọ m m kọwaa nya ọfụma ee anyị na-aghọta ihe niile ị na-ekwu fada ndewo gaa n'ihu ya bụ na um, n'ime omenala n'ime omenala Igbo mgbe ọbụla a na-eme emume fada na-akọwa bụ ihe ọ na-akọwa bụ na ọjị Igbo ga-agbarịrị atọ anọ ise isii maọbụ asaa ajụjụ nke ọzọ wee bụrụ fada enwere ọnọdụ mgbe e nwere ike ịhụ ọjị igbo ya ọ gbaa karịa asaa ọ bụrụ na ọ gbaa karịa asaa o nwere ihe ọ pụtara o nwere ike ịgba karịa asaa mana fa ncha bazili na ọ balị na ụba o nwere ike ịkarị asaa hmm. kama na ife a na-agụnyezi bụ na ife bala ụba ah, nke nke na-adụ na nsọ bụ ịbụa nke gbara ịbụa ọ gafere ene na ịbụa ife ọbụla ọjị wetazili e werie and ọ bụrụ na i nee anya n'onye anwa wala ọjị ọ waa nya o nwe ka o si eme ọ ghaa nya agha ọ wụọ nya na afele ife ọ na-agwụrụ ya ebe anwa bụ ka ọjị nwere ife ọ ga-ekwu ọ ma nchọ ka ọjị niile kpudo iru n'ana ọ chọrọ ka ọjị chee iru n'enu ọjị ọ wụọ nya ọ bụrụ na ọjị niile anwa eche iru n'enu mkpu ga-afụ ya n'ọnụ because na e, e, e, iru anwa o cheli n'enu bụ na a na-anabata gị ife o mere mana ọ pụtarọkwa na o nwe nke chere iru na ana a gbasaa hmm. kama na o nwere nke na-atọkarị ibie ife niile anwa ife niile anwa bụ o nwere nke karịrị ibie n'ime fa ncha kama na etu o si akpanite obi ndị ndụ be anyị ma ọ bụrụ na a waa nya ọ na-eweta ife ife nkarị ife ụka ya bụ na ọjị nke nakwa ife o meelu anyị na ọjị nke nakwa ife o meelu anyị ewelie wee nwee ife aṅụrị eji wee taa nya bụ ọjị hmm.
ndewo fada fada dịka ị kpụ okwu gị n'ọnụ ah, nwanne anyị nwaanyị ah, ọkammụta echebima nwere ihe ọ chọrọ itinye n'ihe i kwuru um, nwanne anyị nwanyị ndewo um, gaa n'ihu
Ya, ndewonu ndewonu o. ndewo fada fada ee ee ị kụga nnọọ nkwa n'ihu akpụkpọ ihe gbasara ọjị ọjị a na-ama ya anaghị amatacha ya amatacha ihe niile i kwuru bụ eziokwu dịka m kwuru na mgbe i kwuru maka mmanya um, ọjị ọjị gara ebe a lụga nwaanyị n'ala bekee ebe ọ bụ na a sị nkụ dị na mba na-eghere ha nri ọjị gara ala bekee ọ wụzi nkụ dị na mba for us so onye ọbụla ọ sọrọ ya even nwaanyị nwere ike fụta bịa gọọdị ọjị na ala bekee it doesn't matter it doesn't answer igbo culture ọ sọkwadị ya wụrụ onye igbo that is it then ihe ọjị a na ọjị gbara atọ anọ ise na isii na asaa i kwutechakwara ya then ọjị nke na-enwekwanụ ka ọ gbara nwa ọjị na-agba ọkpụrụkpụ o nwere mpaghara ala Igbo ndị ka anyị hmm. eh, ọjị efu ya a na-akpọ ọjị efu and e ji agwọ ọgwụ ọgwụ dị ike a na-akpọ ọjị efu ọjị dike ọjị ọbụla gbara otu ahụ ọ dị ka akwa akwa ọkụkọ nwe ihe nọ ya dibịa gwọwara gị ọgwụ sị ị chọọ ka ha ere gaa weta akwa efu ma ọjị efu ọ na-arakwanụ ahụ ahụ ụdị ọjị ndị a n'ime ahịa ọ na-ara ezigbo ahụ ọ bụrụ na ị bịa lee anya sị na ọjị ị chọrọ ịtanụ a kwesịrị ịwa ya o nwere mgbe ụfọdụ fada biko m sikwa na ntụnye m were jụkwa ajụjụ ee mgbe ụfọdụ mmadụ chọrọ ịta ọjị a sị na ọ ga-achọ nwoke ga-awarị ya ee nwoke ga-agbawa dị ọjị as far as onye igbo ma nwoke anọghị dị ya nwaanyị were ọjị na-ata mana ajụkwanụ sị ndị obodo ndị side anyị a kpọrọ isuochi amarala m ebe ahụ very well ma ahụghị ọjị anaghị ata abacha iwu a ha na-agwọ anaghị ata na ọjị a na-ata ụmụ yes ma ọjị ga-anọrịrị ya nwa mụ na ya nọ nọ na-elekọta my family now ọ wụ onye isuochi mgbe ọbụla ọ gara azụ abacha na ahịa ọ ga-azụtarịrị ọjị mgbe ọ bịara ọhụrụ m ka nọ ebe ahụ ya bịa ya were ọjị a chịrị n'aka ya ya tabiri ya kubiri otu ngaji ha ya tabiri ọjị m sị what are you doing that's how that's how ha si eme sa awa ya wa sị wa gị na otu ha si mana ahụrụ m ya ọ dị culture so dịka ugbu a ma nwoke ma nwaanyị ụdị ihe dị ka awara ọjị awa ha ọjị ndị ahụ ugbu a ele otu a ga-esi ha ọkwa ndị igbo anyị ele ọnọdụ a ga-edowe ụdị ndị dị otu ahụ ndewo ndewo ọkammụta ee ife m na-achọ ka m kọwala ya bụ ịbanyego n'akụkụ nke omenala maka anyị aka eluchere ebe anwa ọ bụrụ sọ m m sị unu jidie ka m gbatuo ọjị m kọwachaa nya ajụjụ niile abịakọtazie ọnụ then mana m ma-azagodị gị nke a i kwuru kịta nke a bụ ife na-eme na isuochi isuochi bụ mba ka ọ bụ so ọ banyere na omenala befa o nwere ike ịdị iche n'ife ndị eh, ogbunka agbata obi fa abụbụ m parish priest ndị ogbunka nya bụ ama m isuochi ọfụma ya bụ ife anwa fa na-eme e weta a tabili ọ balị na omenala ndị befa ọ bụrụ na ị gafee nye banye okigwe banye isuikwuatọ ị fụ na ọ bụ akụ inu ka fa ji atakọ nke fa hmm. so anyị ka ga-eje n'akụkụ nke anwa ma ọ bụrụ na e mechie ị bịa na nke bịala obodo oyibo ebe nwanyị nwere ike iweta ọjị nwaanyị agụụ ọjị na-agụ nwere ike ọ bụrụ na o gote nya bụ ọjị o nefuo anya n'akụkụ ka onye jere ịnyụ mamịrị ọ waalụ nwa onwe ya ọjị taa mana ọ ma-agọ ya agọ ọ ma-agọ ya agọ ọ bụrụala na ọ gọrọ ya agọ o nyego nsọpụrụ ahụ e nwere n'ebe ọjị dị o nwere ebe m derie n'akwụkwọ m mgbe m dụ obele mama m zụrụ afịa ọjị mama m ka a bịala nzukọ na na ezinụlọ nke anyị o nwere nwoke okenye nọ ya nụ mụ nwa bụ nwatakịrị nọrọ na-agbagharị elu ebe 5 years nọ na m na-elota ife mee na nwata ụmụ nwanyị gbakọzịa jee jeje weta ọjị e wee dupụta mụnwa nwa obele nwa wee sị m jee bute afele ọjị nụnwa m jeje butie ọ nya bụ na nwoke esụla ọjị na ọ bụrọ nwaanyị na nwoke echela ọjị mụ nwa amara ife m na-eme m wee jegide lute n'ebe anwa nwaanyị ọzọ nne nwaanyị wee jide m n'aka nni jide m n'aka ekpe wee wele ọjị anwa pịwaa nya a wee kụwa aka kenebe m na mụ awala ọjị mụ bụ nwata ama m ife m mere amarọ m mana ị fụgo na ndị nụnwa ewegolu nsọpụrụ dịla ọjị wee kpọọ nwa obele nwa anị nwa obele nwa nọ n'etiti fa ma ya bụ nwa nwoke e wee waa nya bụ ọjị mgbe unu ga-agụ akwụkwọ m unu ga-afụ etinyecha m ife ndị anwa iji wee kọwa ife olo mana nwaanyị bịazili n'ebe a jee gọwa ọjị ọ dagonu mmiri ni anarọkwa m asị nya adụlị ya njọ kama na ọ bụ onye ọ ụdị ndị sịlị na na om- em, um, Igbo gbakwa ọkụ nke m na-asị unu emezina ụdị ife anwa ọ dụ ka ndụ na-ata ị ma na ndị ụmụ nwanyị bịatalị n'ebe a wee were iwe wee je na- na- na- na-ata eke ọkụkọ ọ bụrọ sọ ọjị eke ọkụkọ ị ma na nwaanyị adị atanị ya n'ụnọ mana ọ dụnụ n'afịa n'ebe a onye jee na Walmart o bulu ngwugwu ya o lute o runye n'ite sie nya wee tarịa kedu ife nwoke ga-eme ya onye tala eke ọkụkọ n'obodo oyibo bụ anụ ka ọ tala ọ darọ iwu ọ darọ iwu mana ọ naluo n'ụnọ e nye ya ọkụkọ ya jiri sie ofe a chọọ nya bụ eke ọkụkọ achọ nwaanyị anwa akwala ya naba
Fada ndewo um, ndewo um, ọkammụta Echebima ana m etinyekwa ọnụ na ihe gbasara nke ndị Isuochi ahụ ikwukwa na um, ọ bụrụ na ha anaghị agọdị ọjị ọ bụrụ na nwata gaa zụta ọjị n'ahịa wee taa ya na abacha ya bụrụ na ọ gọghị ya agọ echeghị m na o nwere iwu ha dara ah, mana dịka fada kwuru obi ga-atọ anyị ụtọ mgbe anyị ga-abanye na ihe gbasara omenala dịka ndị si eme ya na nke ha e nwere ajụjụ ọzọ nke nwanne anyị nwaanyị Dugodu na-ajụ fada ọ sị na na o nwere onye gwara ya sị na ọ bụrụ na ọjị gbaa ya ise mgbe a na-eme alụmdi na nwunye um, na a na-akọwa na ọjị ahụ na-egosipụta na alụmdi ahụ agaghị atọ ụtọ na ọ ga-ebute esemokwu wee na-ajụ sị nke a ọ bụ eziokwu
ọzọkwa nke anwa bụ ife banyele na omenala ọ dịrọ etu a- ọ bụrọ etu omenala dị na be ndị a ka ọ dị na be ndị nke ọzọ ife m na-agba mbọ ya bụ nkọwapụta ya ejijerọ m ịsị na omenala ndị dị njọ maọbụ omenala ndị nke ọzọ dị mma ọ bụrọ ife m chọrọ ịbanye n'ime ya maka o nwerọ ndụ m jeli je nene anya mala etu fa si wele mala ife kpatalụ fa ji eme ya mana ife m na-akọwa bụ nke anwa obodo dị etu nụnwa sịrị na ọ gbaa ise na ọ dịrọ mma i jekwa n'akụkụ nke Igbo ndị ọzọ fa e, enye gị sị gị na nke nụnwa mara mma maka na ebe a mụrụ ụmụ n'ise ozuzu oke abata gị na nwoke na nwaanyị balị n'ime ya ahụ na sọsọ ndị anwa ga-ama ife kpatara fa ji wee gaa sị na ise abụrọ ya mana ọ bụ na agọcha ọjị asị ise ekpecha ekpere asị ise ọ bụrụ na ise adarọ ụda n'ala Igbo kedu ife unu ji wee were ya were na-ekwenegele ndị mmụọ egwu
hmm. ọ eziokwu ka bụ ezigbote okwu i kwutere ebe a fada na ihe gbasara ise nke mụnwa na-echepụtabeghị n'uche m kamgbe m na-anụ ise ise adịghị na mma fada ha onye jụrụ ajụjụ ọ dịka o nwele ojuju afọ ọ sị gị daalụ um, achọrọ m ka anyị laghachite azụ um, dịka nwanne anyị nwanyị ọkammụta Echebima ka nọnyere anyị ebe a um, biko mgbe ọbụla ị nwekwara ihe ị ga-etinye gị wee tụnye n'ihi na amaara m um, ihe ị pụrụ ime na ihe gbasara amamihe nọ na omenala na ọdịnala Igbo um, Fada mgbe ị na-ebido um, o nwere ihe i bidoro ikwu m wee kpọghachite gị azụ na ihe gbasara um, ọjị na ole na ole ọ gbara i bidoro ịjụ ajụjụ nke ị na-ajụ sị kedu ihe butere na ndị Igbo na ọjị ana m achọ ịjụzi gị ajụjụ a ugbu a n'ihi na ọtụtụ ụmụazị anyị a mụrụ taa karịchasịa ndị anyị na-amụ n'obodo oyibo na ala bekee nwere ike ha agaghị aghọta ruokwa na ọtụtụ ndị okenye dịkwa ka ndị ha anọọla afọ abụọ n'ụwa dịzikwa ka ha aghọta ihe gbasara ndị Igbo na ọjị kedu ihe butere ndị Igbo na ọjị fada ndewo
Igbo na ọjị bụ ife omimi nke ọnatalichi ọjị afụ akpọrọ ọjị ndị Igbo abụrọ ndị Igbo kọrọ ya na ana anwa o wee puhe ya bụ ọjị puru na ya bụ ana Igbo wee banye ya bụ Igbo fụrụ ọjị ọjị fụ Igbo i jezie n'ebe afụ ọjị fụrụ igbo ndị igbo wee bịa na-enebezi anya n'ime fa bido na-afụ onwe fa ọjị dị ka enyo enyo mirror onye igbo ga-abụ ọ kwụrụ n'iru ya bụ ọjị i bido na-afụ onwe gị na-afụ ndị na-afụ ndị be unu ezinụnọ unu ị ga na-afụ ya n'ime ya bụ ọjị mana ọ ga-ewe nghọta pụrụ iche gụ na onwe gị ịma ife ọjị na-agwa gị ị bịa n'akụkụ nke na mmadụ bụ oke na nwunye fụlụ onwe fa n'akụkụ mpaghara ebe igbo bi kịta n'akụkụ mpaghara ebe ahụ igbo bi kịta ọdịnana hmm. nya bụ ọjị bụ ife ana mịtala wee nye ndị afọ igbo nabata ya igbo tinyezie nye ife omimi ya na ya na-abọghị ọ ife omimi anwa bụ ya bụ ife mere ọjị ka ọ gbaa iche na mkpụrụ osisi niile gbala ana igbo okirikiri kedu ife bụ nya bụ ife omimi ife omimi anwa bụ i weta mkpụrụ ọjị ebidogo m kịta abanyego m n'ime ọjị kịta mhm. ọ bụrụ na i weta mkpụrụ ọjị izizi ana m agwakwa onye ọbụla ga-emenwu nke a nya jee mee na nke anwa ka kwụ akwụ kịta i je goo ọjị na nkata mụ bụ fada adụ nchezọ na-akọwalụ gị na ị wapụ ọjị i wee bute nkata ọjị wee waa fa ncha niile wụsị ya n'ana onwerọ ibe ọjị naabọ dịka nwanne ya onwerọ ibe ọjị naabọ bụ ofu hmm. ị ma mfụ ya ibe ọjị dụ ka akala aka nke ọbụla dịịlị onwe ya onye ga-eje gaa chọọ ife m na-ekwu kịta nya jee chọọ emesie sizie m ozi chọtalụ m mkpụrụ ọjị naabọ bụ ofu I mean ibe ọjị naabọ bụ ofu then i je na mkpụrụ ọjị anwa ị waa nya mana tupu ị waa nya i nee anya n'azụ ya anwa ọ bụrụ na i necha anya n'azụ ya i wee waa nya ị ga-afụ na ime nya bụ ọjị kwọrọ akwọ karịa azụ ya amarọ m ma onwere onye n'ime unu na-echeta nke a ime ọjị na-akwọ akwọ karịa azụ ya ọ na-akwọ mụrụmụrụ kwa ya karịa azụ ya ajụọ m ndị okenye ndụ be anyị Sị fa, ọjị nụnwa unu na-achọlụ mma. Gịnị jikọrọ ibe ọjị na nwanne ya Mm, n'ime otu ọjị? mm, Fa wee sị m na onye nke chọrọ ka ọ zaa m nya bụ ajụjụ sị m na ọ bụ ome. M wee sị ya, ọ bụrụ na ọjị puputewe ome, kedu ebe ọ na-esi were anyawa? mm. Ọ sị na ọ bụ n'ome. M sị a kedukwanụ ka i ji wee sị na ọ bụ ome jikọrọ ọjị? ọ bụrụ na ome jikọrọ ibe ọjị na nwanne ya ị ma na ome afụ ga-ejegide jegide luo n'ọdụdụ hmm. ome adịghị eje n'ọdụdụ ọ sọsọ n'isi ka ọ na-anọ hmm. ọ bịa bụ n'isi anwa ka ibe ọjị na-anọ were ekewa ya bụ na ọ bụrọ ome jikọrọ ọjị ibe ọjị na nwanne ya ndị okenye wee jụọ m gịnị bụ ife jikọrọ ibe ọjị na nwanne ya wee sị ya gee ntị unu afụrụ etu unu si wele eme ọjị na ọjị bụ ife ga-abụ ọ pụta ife ọ na-enye ndị Igbo bịa bụ ife Igbo ga-amụtakwazi n'ime ya ife ibe ọjị ọbụna nọ na ya bụ o nwere nke dụ sabasaba wide ọ gbasaa agbasa o nwere nke ọzọ ga-adụ walawala ọ baa n'ime o protrude inside o nwere nke tokelili ibie n'ogo nke anwa tokelili ibie n'ogo ọ gwọọ agwọ o bendie down o wee metụlukwe nwanne ya nwee nke ọzọ dị ka mkpụrụ aka ị mago isi aka ọ bịa ọ mapọdokwe n'arụ nke ọzọ mana fa ncha niile o nwere ni nke ọdụ fa dị adụ ka akwa etu fa si wee dị bụ ife oyibo na-akpọ contour ya bụ shape ya anara abụ ofu then kedu isi ife melu fa ncha ife anwa na-abụkọrọ ọnụ ka fa bụrụ otu ọjị ọ ife mmadụ na-afụrọ anya jikọrọ ọjị na ibie ife anwa afụrọ anya jikọrọ ọjị na ibie siri ike nke na ọ bụzialụ na ọjị kaa kwụsie ike unu eje chọwa mma unu ga-eji wee gaa anyawa ya ife anwa siri ezigbo ike mana mgbe mma jeli jeje nyawaa nya ị fụ na iru e kwọrọ akwọ i jiri anya gị ga-afụ ife ji elu ife afụ jikọrọ ibe ọjị na nwanne ya bụ ya bụ ife pụtara na nkụzi na ofufe nru ka ịfụnanya ọ nya bụ ịfụnanya maka nke afụ tolu nnukwu ogologo agharala ụmụnne ya ọ gwọrọ agwọ wee ka nya wee metụrụ ụmụnne ya nke nwere ezigbo obi kere ife niile o nwere ọ nya kpatara na azụ ya dụzi walawala hmm. ka ụmụnne ya jidere ya fa rie buo ma nya taa arụ nke anwa dụ mpọmpọ nya nwa bụ nke pekericheni mana ọ banyere n'ime ka o wee metụ ka o bu ya wee metụrụ nke ndị ọzọ i nee anya n'ibe ọjị niile anwa etu anwa fa si wee nọkọọ ị fụ na ọ bụ nke a sịrị onye nna kpumitekwuo nke ọzọ si kpumitekwuo nke nna si bamitekwuo fa ncha niile wee jikọ ọnụ machie onwe fa ọ nya bụ ịfụnanya mkpụrụ ọjị na-egosi mgbe ị bịa nee anya n'ime mkpụrụ ọjị afụ ị wara ya i wepụta ife a na-akpọ ibe ọjị nke izizi na ị waa nya okenye wara ya na ga-eje tụpụgodi ya bụ ome were ya tụpụrụ ndị mmụọ n'ilo ka fa wee- ndị ndị ichie na ndị mgbe gboo wee solu kelee oke n'ime ya. nke bụ ọ bụzi na ka i wetazili ya bụ ọjị na-ene ya anya o nwere nke ya na ibe ya yiri mana fa naabọ bụ ofu otu ọjị ị chọọ ife jikọlụ fa ọnụ ị ma mfụ ya anya mana o nwere ife jikọlụ kpatara gụ na onwe gị mbọ aka gị ejire wee nyawa nwa onye hmm. ọ ife anwa bụ ọnatalụchi ọjị na-enye ndị mmadụ ibe ọjị ọbụla na-anọchite anya otu n'ime otu onye n'ime ezinụlọ individuals ibe ọjị bụ individual in the family ị bịazịa nke ọzọ ga-esotezie bụ na mkpụrụ ọjị anwa anara anyị sọsọ ya were abịa ọ na-anọ n'ime ogbe pọd o luo n'ime ogbe anwa ị fụkwazị na mgbe ọ na-etopụta o jikọrọ onwe ya ọnụ ị ma mfụ ya anya mana mgbe oge zuru ọ ga-egosi ụwa onwe ya ya bụ pọd ogbe emeghe mgbe ogbe oge- em, ogbe anwa meghere i nee mkpụrụ ọjị dị n'ime ogbe ọjị anya o nwere nke ya na nwanne ya yiri fa adị eyi onwe fa nke ọbụla nọlụ onwe ya mana nke ọbụla nọmigere anọmige nọmite anọmite fa adị anụ ọgụ fa rala onwe fa etu fa ncha niile si wee nọlụ n'ime ya bụ ogbe ogbe ọjị anwa bịa abụ nke a na-asị ụ- e- ụmụnna kindred or village unu na-aghọta ife m na-ekwu fada anyị na-edetu ihe niile na-ekwu
ya bụ ọ bụrụ kindred or village ị nachiezie azụ ị nwee ife a na-akpọ njala maka ị ga-afụ ya ogbe ọjị nke ogbe ọjị nke ogbe ọjị nke fa ncha niile akwụdata ife anwa a kpọrọ njala ọ nyanwa bụ obodo maka na obodo ọbụla nwere ụmụnna obodo ọbụla nwere village nke fa ọ bụrụ na ị gafee nya bụ njala ana m akọwa ya more n'ime akwụkwọ m delu mana ọ bụrụ na ị gafee n'ime nya bụ njala ọkwa unu ma ife bụ njala fada um, ọ dị ka olu ndị dị ihe ahụ o nwee ihe ọzọ ma ihe bụ njala mụwa amaghị njala bụ cluster cluster cluster cluster of um, ogbe ọjị ogbe ọjị e nwere ike ịkpọ ya ogbe ọjị okay ogbe with the kindred that it signifies ogbe yes cluster cluster bụzi that ogbe ọjị ị ga-afụ ebe ọ kwụrụ pụchara na arụ osisi anwa Oh, okay. you got idea? Yes, father. Then, ọ bụrụ na ị gafee the cluster e nwego kịta cluster anwa bụ obodo hmm. ọlụ ụmụahịa ọka ọnịsha mbieri nke a ọ nyanwa bụ obodo ọ bụrụ na ị gafezi obodo ị nwee ife a na-akpọ

mba n'one ka anyị na-enwe mba ise mba anọ mba itoolu mba nke that's amalgamated obodo dị iche iche jikọrọ onwe fa ọnụ ị gafezie the branch ị banye na ogwe nya bụ nke a na-akpọ stem nke ọ ga-abụ ọ bụ na ị nọ n'ukwu ọjị ọkọkọba gị ije ka ọ nweghị na ya nya bụ the the the stem ị fụ na ọ bụzi that stem bụ ya bụ ife bukotelu njala niile dị n'arụ osisi anwa njala buru ogbe ogbe jide mkpụrụ so nke anwa bụzi the stem bụ ya bụ ukwu ya ọ nya nwa bụ ethnicity ala Igbo maka na ma mkpụrụ ọjị o ma ezinụlọ ya ofu onye ezinụlọ ụmụnna village obodo amalgamated obodo ife jikọrọ anyị ncha niile ọnụ bụ na anyị bụ ndị Igbo ọ nya bụ the stem ị gafee that stem ife ọzọ ị ga-afụzi bụ nke a fụrọ anya hmm. akwala akwala dị n'ime ana mana ọ bụ akwala anwa ji ndụ osisi anwa ọ nya na-enye ya nri nya na-enye ya mmiri nya na-eme ka ọ mịa mkpụrụ ebe anwa ka chi kele okike nọ wee bata ya bụ na ọ bụrụ na ị wetazie ukwu ọjị i bute ọjị n'ukwu ọjị nwere ife ọ na-agwa ana igbo chukwu nke afụ debele unu nọ n'akwala na-azụ unu nri na-echekwaba unu na-edu unu na-enye unu amamife arụ ike stem bịa bụ ogwe bịa bụ ike igbo ji asụ asụsụ jikọlụ fa ọnụ ọgụ a na-anụ kịta iji wee nwere onwe anyị ị waa stem nkụ anyị ama nwe onwe anyị mana ọ bụrụ na ị hapụ stem ọ kwụsie ike igbo ga-akwụlụ ọ nya bụ stem bụ nke gbasara anaka anaka bụ ya bụ nke bụ njala njala bụ ya bụ nke bụ ogbe ogbe bụ ya bụ nke bụ mkpụrụ mkpụrụ bụ ya bụ nke bụ ibe ọ nya bụ ọjị n'ana Igbo ife ọjị nyere Igbo na ife Igbo natala ọjị dị omimi na ọ bụrụ na onye Igbo aghọta ife bụ ọjị ọ nya mere na onye dị njọ onye dị obi njọ ama ntinye nsị n'ọjị weli debele onye Igbo ibe ya onye Igbo ibe gị rie nsị i tiele n'ọjị ngị nwa ama mgbanaghị ya ị ga-ata aja wee nwụ hmm. maka na ana ga-ejide ngị nwa ọ bụrọ onye ahụ i nyere nsị ka i megidere ife i megidere bụ ọdịnana hmm.
biko nụ kụtụrụ nụ fada aka biko nụnụ maka ndị na-esonye anyị ebe a na ndị na-abata dịka fada na-ekwu okwu um, ihe anyị na-akpa ihe amamihe na anyị na-anụ sitere n'ọjị ebe a bụ nke sitere n'ọnụ um, ụkọchukwu Reverend Father Christopher Chetuya Adunchezo onye dịka anyị hụrụla kamgbe otu awa anyị na ebe a na ọtụtụ amamihe si na um, ọnụ ya wee na-apụta ịkọwara anyị ihe gbasara ọjị ọtụtụ ihe ka o kwurula ugbu a na mgbe ọ na-akọwa kedu ihe butere ọjị na ndị Igbo